Ee, miseche ya mukhoti, ndevu, maso, chimphuno, magweru, Ambuye mutichitire chisoni, Ambuye mutichitire chisoni. Kenaka woweruza wachiwiri uja adaliza kukhosi. Tsopano mukhoti monse mudali chete, koma kupuma kwa anthu kumamveka. Mayi Dorothy, khoti lakupezani kuti mudaotchadi nyumba pa chifukwa choti eni nyumba yotchedwa adaliuza bwalo kuti inu mudali ndi chiwembu, simudawafunse funso. Mukadawafunsa funso lokhudzana ndi chiwembuchi tikadadziwa kuti inu simudaotche nyumba. China nachi, inu simudauze Darlington kuti Elida adakulavulirani kumaso, kusonyeza kuti mumayenda ndi chiwembu kwa Elida pamodzi ndi makolo ake. Si izi, mkati mwa nyumba mudapsera mwana. Mawu aja oti muona idanena nkamwa lanulo osati wina. Taonaninso, momwe mudapondedwa pootcha nyumba mudali mwanu, ndipo kukuimikani simudaime. Kuonjezera apo, machisi adapezeka m'thumba mwanu. mawu a woweruza wachiwiri uja amenewo, Dorothy adaonetsa nkhope yokhumudwa ngati ya mkazi wa Yobu pa nthawi yomwe mavuto awo adafika pachimake. Mayi, adatero woweruza wachiwiriyu uku akumuyang'ana Dorothy. Tisadagamule mlandu wanu, muli ndi dandaulo? Ndili pasukulu, adatero Dorothy modandaula uku nkhope itagwa. pomwe munkaotcha nyumba simudadziwe kuti sukulu ndi kiyi wa dziko lapansi adafunsa oweruzayo chabwino mawu anga omaliza ndi oti choona sichimakanizidwa kulikonse chikhoza kuwulukirako nkulandiridwa ndi manja awiri adatero dorothy uku akulimbana ndi msozi omwe unkafuna kutuluka uku akupumira mmwamba Mukutanthauzanji mayi? adafunsa woweruza wachiwiriyo. Tsiku lina mawu angawa akadzavundirana ngati chimera mudzaledzera. adatero Dorothy uku akudzilimbitsa kuti asalire. Dorothy atatha kuyankhula mukhothi mudali chete ngati pa nthawi yomwe anthu ankadikira chiweruzo. Ulendo uno kupuma kwa anthu sindidaumve. Adali atakugwira monga momwe Dorothy adagwirira misonzi kuti isatuluke. Munthu wina akadagwetsa singano pansi ikadamveka. Woweruza wachiwiriyo adaliza kukhosi ndipo adati, Mayi Dorothy, muyenera kukhala zaka khumi mu ukaidi wakalavula gaga. Woweruzayo amati akamanena, akaonetsa magweru ake, anthu amaseka. Koma pano pa nthawi ya chiweruzo zoseketsa zija zidasanduka zoopsa. Nacho chimphuno chija chidaonjezera kuipitsa zinthu. Nkhope ya Dorothy idaopsa. Khoti lidaima, oweruza adatuluka. Akazi awiri omwe ndidali ndisadaonepo adalira. Naye mnyamata wina ofanana nawo nkhope adalira. Pomwe asilikali ankamulowetsa Dorothy mgalimoto kunka naye ku ndende, kulira kuja kudakula. Mnyamata uja polira amati wina akuwa. Anthu ambiri adabwerera kwawo akusangalala kuti mtsikana wotchera mwana m'nyumba sadzakwatiwa. Kumangidwa kwa Dorothy kudandibera mtendere wanga. Patapita nthawi pang'ono tidazindikira kuti anthu atatu omwe ankalira mu khothi muja chiweruzo chitaperekedwa adali abale ake a Dorothy. Mmodzi wa akazi aja adali mkulu wake pamene wina adali mng'ono wake. Mnyamata uja adali mlongo wa akazi atatuwa. Mnyamatayo adali wovuta kwambiri. Poyamba ndimaganiza kuti mawu ake aja oti wina akuwa athera ku khothi komwe kuja, koma sizidatero. Adafunafuna njira yondikhaulitsira nayo. amati popanda abale anga chemwali ake sakadamangidwa kumukana kwanga dorothy mukhothi muja kuti sadandiwuze zakulavuliridwa kwake kumaso kudaonjezera ukali wake koma ine mukhothi muja sindikadapangira mwina nkadayankhamo kuti inde nkadafunsidwa kuti nchifukwa ninji sudalawirire mlandu nkadati chiyani mnyamatayo anthu amamutcha kawawa kawawa amandilepheretsa kukamuona dorothy ku ndende nthawi zonse nkapitako kuti nkamuone ndimakomana ndi kawawa poti iyeyo ndi abale ake onse adandilembera malire zinthu zidandivuta amati ngati adatulutsa misonzi itatu wina akuwa potulutsa misonzi yoposa zana limodzi ndani saopa mfuti kapena mpeni tsopano dorothy adakhala ngati ali kale kutsidya la nyanja komwe sikupitirika popanda chingwe chowolokera nawo moyo wanga udali wazungulizunguli kufuna kumuona ngati munthu yemwe akudikira dotolo kuti amuuze za moyo wa pamtima wake nanga mukaidi munkadachokamo bwanji musaganize kuti sindinkadzitukwana ndimadzitero chifukwa ndikanati ndisatsike basi ya nguludi ija dorothy sakadaotcha nyumba ija nako kumudzi agogo adayikolezera nkhaniyi tsiku lina adandiona ndikuchokera ku ndende ndimati ndikamuone dorothy kapena ndidaonetsa nkhope yokhumudwa ndimayesa wamva ukufuna kudzapatsa anthu mwayi oti azitiloza chonchi adatero agogo ndisadakhale ndi pansi pomwe chemwali kuchipatala kuja adabereka mwana wopunduka Kupunduka kwa mwana sikukukhudzana ndi ufiti wanuwo? Ndidayankha, Ngakhale pang'ono. Mayi! Mayi! Wati chani? Waiwala kuti bwenzi lako anangoti nyumba ija otcheni usiku omwewo alongo ako nawo abereka? Ndiye, iwe chitsiru eti? Wayesa kuti eni ake nyumba waotchayi atisiya tikupuma? Anyakwawa nawo ndi aja anatulukira pamulandu. Nanu mukudandaula ndi zimenezo? Simukudziwa kuti madzi amatsata mwapita khwawa? Hii, koma zolaula ndithu. Iwe utithiritsa nkhondo ndithu. Iwe ndi chitsiru. Pamene chachiteko ku Zomba chakuphunzitsa masamu nkumayankhula chizungu kuona ngati wafikapo eti? Nanga nkhani ya kusukulu ikukhudzana bwanji ndi ufiti? Ndikufuna kuti udziwe kuti pali iwepo wakula. Nanga ukwatira liti? Pa holide pamene ndimaganiza kuti ukwatira koma ha! Poganizira pamene ulibe. Ndili okonzeka kukwatira. Mtsikana wake ali kuti? Yemweyu. Chikondi changa kwa iye chandipatsa mdidi. Mukufuna kuti nkuuzeni kuti ndidapita kundende kuti nkadyetse maso a njala? Hey, akhale mtsikana ndiye bwezi ataotcha nyumba. Iwe wekha sungadabwe kuti chamkhazika mundende ndi chani? Kodi mwana amene anamuotchera mnyumba muja ngati mbatata gocho iwe udzabwezera? nanu agogo simukudziwa kuti madzi akatayika saoleka kodi atsikana akusowa ukokhala ngati anakulembera kuti udzafa naye namwali oyipa nduluyu bwanji ndati ndi wanga ndili okonzeka kudikira kuti ndidzamukwatire nanga alesi alesi ndi patali chifukwa ndi wokongola ukwati ndi nkhope zina zinyanya ndithu ukakonda chinthu choopsa zilibe kanthu chikondi chathu chidzapeza njira inu simudziwa kuti amandikonda nane ndimamukonda ukuyesa kuti sitidziwa zimene amalume ako akhala akukuchitira lero ndizukana kukwatira mwana wawo ine ndikukuwuza pakali pano kuti uyenera kumukwatira basi